kedu ife ga-emekata gị n'ụwa a nụwa gị jee echiche igbu onwe gị kedu ihe bụ ihe aha asị ya utu ka na-amalite ụwa malite ọ bụrụ ife i meta ndụ gị bụ igbu onwe gị nne mụrụ gị nna mụrụ gị ha egbu onwe ha wee mụọ gị ọ bụrụ ife na-eche eche n'ụwa gị bụ igbu onwe gị na ndị this girl na onye this banker nwa gburu onwe ya na ahụ ole ka ọ dị ka ife megwere n'ụwa kedu ife isi ike ọ pasịgwere ndị ọzọ apasịbeghị ka dị ndụ o ji wee che- o were wee chee echiche igbu onwe ya eziokwu na gọọmenti a nọ n'ime bụ naijiria gọọmenti dị bad gọọmenti anyị na-emeta ọfụma but at least people ka na survive n'ime n'ime na gọ- gọọmenti kwa kedu frustration ga-abịakutere gị gị ṅụọ sniper bụrụ onye gburu onwe gị ịga ebe ahụ a na-aga gana kedu ife akọrọ chi gị ịma na-ekwu ya na ọ dịka e nwere ihe ọzọ ọ dịka e nwere ihe ọzọ eziokwu na na ejere too much people na pass through a lot people na pass through a lot a lot of, a lot of things na-eme na-eme n'ụwa kịta a nụwa but at the end of the day ọ bụ nya ga-eme gị iche iche igbu onwe gị ọ karịa ọ karịa gị gaa fụ counsellor e nwe ndị bụ expert in terms of advice ị gakwuru ha they will advise you give you more hope of life karịa iche ka ị ga-etake the decision of your own life ee eh? the thing bụ na ọ ihe mwute ịbụrụ ịbụrụ nwoke ọ bụ na ego na-eme gị echiche igbu onwe gị lee ya akwụkwọ na ife na-eme ebe a nụwa akwụkwọ na ife na-eme kama m ga-egbu onwe m m kwaa wheelbarrow m kwaa wheelbarrow ọ kara m mma na m kwara wheelbarrow karịa igbu onwe m ọ kara mụ mma a sị nwoke dị young ga na-agba mbọ na na m gaa na site na-eburu ha block ọ kara m mma karịkarị ịkwụrụ gbuo onwe m ṅụọ sniper people na pass through a lot na na this society a nọ n'ime na Nigeria tiri eti onye ọbụla ọbụla na-asuffer but end of the day ọ bụ nya ga-eme gị gị nwee obi were sniper ṅụọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ bụ nya ga-asolve problem E- e- ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla nke ị na-eme ihe isi ga-eme bụ iburu chukwu ụzọ ọ bụje dọrọ gị ị gakwuru ndị ka gị mara ha- ha- ha kụziere gị onye ga advice otu ị ga-esi eme enweghị any great man any great woman ịma today na-apasị through a lot to become great enweghị onye ọbụla ịma onye sọkwa ya bụrụ n'ụwa gị onye ọbụla pass through a lot onye ọbụla pass through di- difficulties okay na for example na Wizkid Wizkid juru ji ụkwụ eshi Surulere aga oju- o- o- o- Ojuelegba ịga erekọdụ egwu because kịta na Wizkid ka will fly ala Wizkid will fly around the world in 10 minutes na-agba mbọ ihe ọbụla nke ị na-eme buo Chukwu ụzọ tii uche gị na ihe ị na-eme ekwela ka mma- mmadụ ụwa frustrate gị you are your own happiness ọ ngị bụ your own happiness enweghị onye ka emake you happy ka karịa yourself mmadụ bịakwute gị ị fụ na onye ahụ na-abịakwute gị adịghị efollow your process gị chara onye ahụ karịa ịdabara nwa ya bụ end of the day gị gị waste your life onye onye- onye ahụ mere gị ihe a nọkwa kwa ndụ bikonị eji eji eji aka gị gbuo onwe gị maka na otu ị dị ndụ enwewo ndị dịrị ndụ ị nwere ụmụnne nwee ụmụnna ị na-egbu onwe gị enwe ndị ga na mmadụ ezigbo biri nwe nne na nna kama ha aka dị ndụ so gbaa mbọ ihe ọbụla nke ị na-eme tii uche gị na ya buo Chukwu ụzọ ka ọ ga-enyere gị aka daalụnụ